Igbo bụ Igbo ekenee m unu ọ mụ onwe m bụ egbe ejiri gbuo agụ ijiji a na-esoro mma na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije n'ụbọsị nke taata anyị na-aga na Anambra steeti ebe a na-akwadobe maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gọvanọ na afọ nụnwa bụ 2021 n'ụbọsị nke taata anyị nwere ndị nnukwu mmadụ bụ ndị a kpọrọ Anambra Diaspora Movement nke dị na Scotland anyị wee na-asị ka anyị kpọgote ha ka ha nwee ike ịbịa kọwatara anyị ihe bụ ADM bụ Anambra Diaspora Movement ma gwakwa anyị ka ha si akwadobe maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ọnwa Jun ana m akpọgote onye izizi bụ Dr. Chioma Nwafọ ada ka ibe ya

Maazị Pastọ Uche Amaeze bụ onyeisi ndị Redeemed eh, eh, ah, Assemblies Church nke dị na Paisley, Scotland. Uche bụkwa political analyst, eh, project eh, director, oh, oh, in fact, na ihe ọ bụ abụ ehika so na afụrụ m na unu ga-afụ na ndị nwere n'ụbọsị nke taata bụ ndị oke oke akpụ oke akpụ ndị nnukwu mmadụ ndị nnukwu mmadụ na biko ana m asịkwa ka onye ọbụla n'ime unu mara na e, e, ọnọdụ a nọ na mgbede a bụ ọsụsụ Igbo Igbo nọ n'ụzọ ije mana onye Igbo ahụ na-ekwerọ asụ ọ nwekwa ike itinye oyibo maka na afụ m na unu ncha niile bụ ndị gụrụ oke akwụkwọ ndị gụrụ oke akwụkwọ biko nnọọ nụ ụmụnne m
Thank you. Daalụ. Daalụ.
Daalụ Egbe. egbe Daalụ.
Ehe. ị na-akpọ m egbe ị na-akpọkwa ya ijiji a na-esoro mma ijiji a na-esoro mma udo nwanne m udo dị udo dị em na-atụfughị oge ọha na eze na-ege anyị ntị unu afụgo ndị anyị nwere n'ụbọsị nke taata maka ịkọwatara anyị ihe bụ Anambra Diaspora Movement and otu ha si akwadobe maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-enwe na Anambra steeti na Jun a na-abịanụ n'iji malite okwu m na-akpọlite ada ka ibe ya Dr. Chioma biko ka ịkọwatara anyị ihe bụ Anambra Diaspora Movement a biko
ijiji a na-esoro mma araeze gị igbo bụ igbo ana m ekene unu ebe onye anọ na wee na-connect anyị na-asị unu nnọọ ee anambra diaspora movement bụ a non-partisan non-governmental organization with headquarters in, in uh, south africa

and this future anyị na champion because we are for good governance that is what inspires us our inspiration also comes from the ethos of common good and our undying loyalty for our homeland bụ Anambra state ị ma ndị Igbo si na onye mebisịa be ya be onye ọzọ a na-agụ ya hmm. ọ eziokwu na anyị bi na diaspora mana uche anyị dị n'ụlọ so ihe anyị mee bụ ịkpọkọta ndị Anambra nọ na mba ụwa dị iche iche together ndị ihe Anambra na-amasị ọ bụrọ sọ ndị Anambra bụ members anyị nwere ndị ihe Anambra na-amasị join kwara anyị now our vision is simple our vision is to create a new Anambra state

na-eme gịnị na champion good governance in Anambra state maka anyị ncha nọ ebe a ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi na mba mba ofesi we are all equal stakeholder in the stakeholders in the Anambra project and because we are stakeholders we are

with a membership of over 3,000 and counting. So here, Anambra Diaspora Movement. Thank you. Daalụ nwanne m. Em, O kwere ka m ghọta na Anambra Diaspora Movement ekwubigo wee sị na o nwere ofu onye na-eso na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke Anambra steeti a ha na-akwado kwadosie ya ike nke ha kpọrọ Dr. Godwin Maduka Reverend Uche Amaeze ana m asị kedu ihe bụ ebumnuche gị ihe kpatara ndị ADM ji wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka ka ha ga-akwado after ka ha tụnyechara sị fụ ndị niile na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị ma na Anambra steeti nwere mmadụ wee lechaa anya wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka ka ha ga-akwado kedu ihe bụ ebumnuche ndị ADM
egbe e ji gbuo agụ ekele dịrị gị anambra ekene m ụlọ o nwee ụmụ obere okwu m chọrọ ka m wepụta ka ndị be anyị wee na-aghọta ebe anyị na-eje anyị abụrọkwa political parties and eh, dịka nwanne m nwaanyị bụ Dr. Chioma ji wee kwuo n'ọnụ oyibo sị na anyị bụ non-partisan ife non-partisan pụta n'okwu Igbo bụ na o nwerọkwa onye anyị na-akwụnyere iche o nwerọ political party anyị kwụnyelụ anyị abụrọ PDP anyị abụrọ APGA anyị abụkwuro em, eh, A- APC o nwerọ nke anyị bụ ife ADM kwụdo n'ime ya bụ good governance which is ezigbote ọchịchị ezigbote ọchịchị anyị anyị anyị nọrọ ana wee nezuo anya ndị niile wepụtara onwe ha na ha chọọ ka a tụnyere ha maka ọchịchị ịchị Anambra steeti in the next dispensation e wee nechaa ha ncha niile anya o nwee ụmụ obere atụmatụ anyị ji wee na-emeasure ụmụ ihe anyị na-enegasị anya wee na-asị kedu onye bụ ihe anwa anyị dị sure na ọ bụrụ na anyị kwado Chineke nye aka onye anwa wee banye n'ọchịchị na ife dị iche ga-adị n'obodo anyị bụ Anambra steeti ADM enego anya wee fụ na the nigerian project anago n'iyi dịka e si ekwu ya n'ọnụ be anyị anyị wee sị gịnị na mmadụ na-ebido n'ụlọ wee marụ mma wee pụtaba iro ebe ọ bụ na Nigerian project bụdị imirimious ma gwachakwa ndị ndị soro ndị soro iwu ya nsogbu dị n'ime ya ka nkụ a sị okay hapụ nke nnukwu anụwa ka anyị natagodu n'ụlọ ka anyị dozie ebe anyị ebe onye a nọ na wee akpọọ gị onye Anambra ya ị- ị- ị- ịfụa ịfụsi obi gị ike wee zaa ee na ị bụ onye Anambra so ọ nya kpata anyị ji wee sị gịnị ka anyị focus anya anyị na be anyị ka anyị dozigodu be anyị ka anyị si na n- n'ụlọ wee marụ ya bụ mma wee pụba n'iro so ọ nya ka anyị ji wee necha ya wee sị kedu ndị bụ ihe a pụta wepụta onwe ha na-achọ ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Anambra steeti candidate niile dị ihe a a si- a ga-esi n'ime ha wee were onye ga-achị Anambra in the next dispensation anyị wee were maka maka ndị nkụzi nọ n'otu anyị ka nkụ ndị ndị agụmagụ ndị edemede ha ka nkụ a nọrọ ana wee were na- analyze ma ha ncha niile from A to Z ofu ihe ị ga-achọpụta bụ na eh, ha dị iri wee pụta ebe awa I- eh, i- i- i- itenaanị ma ọ- ma ọ- ma asatọ n'ime ha bụ ndị m- m- mgbe m na-agụ praịmarị ka ha bido wee na-apụtasị ihe a na-akpọ ha bụ recycled politicians ha jecha pụta ha ejekwa ọzọ o nwerọ ihe ọzọ ha na-arụ na-abụrọ politics and since since Abraham ka ha bido wee na-agbagharị apụta onye mechaa ọchịchị o nye ibe ya ihe na-ebe na na-ebe e, ihe a na-akawa njọ agụụ a na-egbu mmadụ nke kasị njọ na bụ na ndụ mmadụ enwerọzi value na Naịjirịa na Anambra steeti mmadụ na-anwụsịzi ka ọkụkọ ọ nya ka anyị ji wee tinye anya na mmiri wee nee anya wee sị ọ bụrọzị okwu pati ọ bụrọzị onye bụ nwanne m na onye bụ ụmụnna m kedu onye bụ ihe anwa anyị tinyego anya na mmiri wee nyochata wee fụ that na ọ bụ na chineke kwado onye a wee banye n'ọchịchị na onye a nwee ma n'ime obie ma na mmụta ma na ikike ihe need iji wee dozi be anyị ihe ndị a ka anyị nechara anya o wee bụ n'ime ha ncha niile na onye anyị rọpụta onye site n'anya etu mmadụ si afụ onye anyị wepụta bụ onye anyị nwa feel na o nwee ike na ọ bụ na chineke kwado o soro wee ruo na ọ ga-edozi be anyị lay the foundations anyị need iji wee bụrụ obodo ga-abụ ebe ọbụla a kpọrọ anyị obi atọọnụ gị ụtọ ịdị na-agwa ndị mmadụ na ị bụ onye anambra anyị wee sị na onye ahụ bụ dọkịta mmadụka ọ bụrọ na maka na ọ nọ pdp or apc or this is like uh, nwanne m nwaanyị sụrụ n'oyibo non partisan anyị chọrọ onye ndu ọ bụrọ ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya bụ ndị na-abụ ị họrọ ha ha ruo ebe anwa ha nọchicha anyị anya ị ma na-afụzi ụzọ chaa chaa ha nọchikpọsịa ihe niile ịfụ ụzọ abụzia nsogbu otego anyị nwewere ndị nnọchi anya anyị chọọ ADM chọrọ ka anyị kwado ka Anambra nwee ndị ndu ndị ga-akụziri anyị ụzọ ndị ga-eme ka anyị si n'ime ọchịchị pụta ka anyị fụ ụzọ a kpọrọ anyị the state of light ka anyị bụrụ ife wee nye Naijiria niile nye Afrịka niile ihe a bụ the primary vision of ADM egbe ekene m gị udo dịrị gị pastọ onye ụkọchukwu udo dịrị gị emere e e, ana m aghọta n'okwu gị na Anambra steeti n'ụbọsị nke tata nwere nnukwu nsogbu nke bụ na ekwesịrị ka e wepụta onye ga-edozi ya ma mee Anambra steeti ka ọ bụrụ ebe obibi ee m na-ejekwuru nwanne m nwoke bụ ike ezeọgụ wee na-ajụ gị sị kedu ka i si wee fụ ọ kedu ihe bụ unu chere wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Mmadụka bụ onye ga-edozinwu nsogbu a dị na Anambra steeti kedu ihe unu tụpịara wee tụpịata ya wee mara na ọ bụ ya nwa bụ Dr. Godwin Mmadụka ga-edozinwu Anambra steeti ma ọ bụ na e were ọchịchị nye ya na 2021
Egbe ekenekwa m ọzọ ndị Anambra ekene m unu dịka nwanne m dọkịta kwulu na dịka uche si wee kọwakwa ọfụma o nwere ofu ife ha rapụlụ ikwu ebe ahụ yes we are non partisan mana o nwekwa ihe ọzọ unu ga na-awọnda na-asị kedu ife melụ dibịa ụnọ gịnị mere anyị ji wee pụta wee na-eme ife a kedu ife ga-abụ our gain kedu ife ga-abụ uru anyị because na a ma na in every venture na-enwe interest anyị chọọ ka unu mmalụ na our sole interest the sole interest of ADM is good governance across Anambra

and i nenesia anya Anambra aka eruro ogo ime politics of community nke a na-asị na ndị mmadụ ga-apụta kwado a na-atụnyesi ego dịka etu anyị na-afụsị na mba ofesi a na-emesi donation nke a bịa mee ya o nye ezigbo nsogbu that na ọ na-esi ike individuals tasịa afụfụ wepụta ego akpa fa wee mee politics ife mbụ na-adị ha n'obi bụ kedu ka anyị ga-esi wee recoup all these expenses anyị mere that brings us back to godfatherism in Nigerian politics. So this is a major problem, not just in Anambra, but across the nation so anyị enesigo anya wee fụ na dr maduka onye anyị ma n'ọgba top shot the best of best the primus inter pares among you know uh, uh, uh, uh, professionals medical professionals the best among and, the I mean, primus, uh, primus inter pares, best yeah, among the best among the you know, anyị enesigo anya for ego eji ọwụ a person na-eme politics with ego o ji na onye na-enye ya nụ and he is not even looking for more o nwe a lot of medical establishments here and there you know giving him money he's not looking for more and more so he's retired now anyị enesigo anya ọ bụrụkwa na e nwere other individuals a ga-asị okay na fa nwere you know the will and well to do to govern Anambra but then o nwe ihe stand the doctor out ife stand the doctor out bụ na mgbe mbụ na mbụ o nwerọ mgbe o ji wee dị ya n'obi ịchị Anambra What brought about this is this genuine patriotism, this genuine love for ndị Anambra. O wee sị ebe ọ bụ na ya retire go from active medical service ka ya wepụta onwe ya ka ya wee bịa serve ndị Anambra. So ọ bụrụ na anyị ewepụ like ihe ji ụka the problem a na-enwe na Anambra ọ bụrụ na ewepụ this godfatherism mụnwa feel and NDM ADM feel that na onye ọbụla ewepụtalụ ewepụtalụ without godfatherism ga-enwe ike ijinwu resources ndị Anambra wee rụọ ọrụ and at this junction the right person to do that Maduka ya gazie udo dịrị gị nwanne m Ike Ezeogu ekenekwa m gị and eh, ọha na eze na-ege anyị ntị unu anụnanụ n'ọnụ ndị ADM na-aghọta na-aghọta ihe ha na-ekwu na-akọwara unu na enwekwaghị ebe ọzọ ha na-akwado na-akwadosi ike na ọkwa Dr. Godwin Maduka mana before na-ejekwu ada ka ibi ya o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụrụ reverend uche amaeze dịka e siri kwu na mbụ e nwere ọtụtụ ndị bụ oke akpụ oke akpụ na-apụta ịzọ gọvanọ anambra steeti ama m ma ọma ịkpọwasị afa ha ka ọma ịhapụ ịkpọ afa ha other political parties na-ewepụtasịkwa ndị ha na Dr. Godwin ga-azọ ya ma ọ bụ na Dr. Godwin Maduka merie kedu ihe bụ ebumnuche unu kedu ihe unu gbakọchara wee sị na ọ bụ Dr. Godwin ga-emerikarịcha ndị oke akpụ niile nụwa biko ka ị kọwakwuoro ọha na eze ihe kpatara o ji bụrụ Dr. Godwin Maduka make a difference in the political platform egbe ekenekwa m gị ọzọ Anambra mma mma nụ em iji wee gbaso ajụjụ ị jụrụ ee ọ nna aha na-ekwu na-asị na ka Okeke jechara army olee nga boot ya dị ee ọ bụrọ how far bụ the problem na ọ how well ọ bụrọ how far na ọ how well em oge ị na-asị na ị marọ ma ọ ka ịkpọba afa ọ fọ obere ebe ọ bụ na o nwere ka m ka esi eziga ozi a ka m ezigara gị ozi gị akpọna afa na ọba- ọba- na ọ barọ uru anyị nwa bụ ndị Anambra eh, eh, eh, eh, diaspora movement anyị anọrụgo ana tinye anya na mmiri technocrats nọ n'ime anyị anyị nwee seasoned political analyst seasoned political economist fa anọrụgo ana tinye anya na- na mmiri wee nyochaa ndị niile na-ewepụta onwe ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị anụwa ọ bụrọ taata o nwerọ onye n'ime ha bụ ee mpụta izizi ya bụ ihe a o teego ha jebere anyị gbanye aka n'agba na-ekiri ha na-eche ka obodo ga-adị mma ihe na-akawe njọ em ọ bụrụ na ị sizikwa na na ha mụtara e- egbe ị ma na ọ gịwa na-ekwu ị sị nọ na ha mara eme egbe ọ gịwa na-ekwu mana ihe ihe ihe mụnwa bụ ụkọchukwu kwuru bụ na na o teego o teego o teego anyị kiribere anyị kiribere ijere anụwa ọ na-agba n'ọ- na-agba ebe niile o nwerọ ihe ọ gbachapụtara o nwerọ ihe anyị fụrụ o nwere obere okwu nwanne m nwoke bụ eh, eh, eh, eh, eh, Ezeogu. Ikechukwu eh, kwunite ọ sị na sinsiri ka a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị e bido a gazuo local government niile gazuo mkpuke niile e ruo a na-ama mudu rice na-eke ndị mama na-eke ha nri na-enye ha nnu nye ha 100 naira 5000 10000 ndị chairman depending on level gị a na-eke ego mara na amara na onye bịa bakwute gị n'ụlọ n'ime abalị na-eke gị ego ka i wee tụnyere ya ka o wee chie obodo ohi ka ị na-eziga ya o ruo ebe anwa ọ bụ na ten naira ka ọ ka ọ tụfu mgbe ọ na-ayọ gị ka i- i binyere ya aka ka ọ jee chịa Ọ- after ka ọ recovercha ten naira anwa o wee chọba uru ga-adị ya n'elu ị ga-amazi ego one fọnụ wee mara ebe e mechazi ihe niile a mecha zụcha ahịa niile one fọzi na a ga-eji wee dozie obodo ihe anyị na-agbado anya ihe anyị na-atụdo ụkwụ bụ onye ga-abụ ọ bata ka e nwee hope na ihe dị iche ga-adị na Anambra after four years ma after eight years site n'ike nke Chineke ọ nya bụ ihe anyị gbadoro aka M- eh, Dr. Maduka abụrọ a politician ọ bụrọ a politician dịka Ikechukwu si wee kwu mgbe mgbe ị jụrụ ya ajụjụ eh, si o o- o nwerọdụ mgbe ọ rọtara ya na nrọ ya nwa na onwe ya dịka anyị anyị nwa nọkwa na diaspora si wee fụ ọ fụrụ ka obodo si ana n'iyi Anam, egwu Anambra na-agụ bụ you know, a na-akpọ m Ọbịanuju mana agụụ na-anyụ m anya you know, ọ- ọ- ọ- ọ- that's- o sogoro anyị ihe a na- a na- a na-akpa a na-akpọ Anambra. ewe n'iwe A na- ka ị gwara m egwu ọzọ a na-akpọ Anambra Ọbịanuju mana agụụ na-anyụ ya anya oke E- a e- na-akpọ e- e- ebere uju mana agụụ na-anyụ ya anya ezigbote agụụ dị ya aka ịghọtago nsogbu anyị nwee bụ na instead of ndị ndu Anambra. instead of ndị ndu ihe anyị na-enwe bụ ndị nnọchi anya ha nọchite ihe niile ihe ọbụla ịma mmadụ mgbe i- i- o nwe ihe na-abata n'Anambra ịma mmadụ oge ọ bata ịma mma ọ ga-ekeriri ịma mma ịma mma oge ọ gwụrụ Dr. Maduka nwere pedigree o mere nke a na more than 20 years ago ka o bido ije achọrọ m ibido analysis emega anyị mecha before we we arrived at this conclusion achọrọ m ibido ka ọ dị ka a ga-asị na o nwe onye o nwe onye a chọ ibu n'enyi and anything without any ambition ọ bụrụ na ọ pụtara ụnyaa ma eh, afọ gara aga ma afọ naabọ gara aga bido mebe mkpọtụ kebe ndị mmadụ ego eh, eh, rụba bridge rụba ihere ka e wee fụchata ya anyị kara ịma because ọ bụrọ hmm. taa ka anyị fụbara ka anyị fụbara ndị Hausa na ụta but onye nke a bụ na ọ bụrụ Zevdayọs long time Imo River mgbe nna aha dị n'ọtọ ka onye a bido wee na-egosi na ya fụrụ obodo ya n'anya na ya fụrụ ụ- ụmụ Anambra n'anya na ihe na-emetụta obodo anyị na-emetụta ya n'obi ihe niile a ka anyị tinyecha anya ihe na ka ihe niile a ka anyị nebecha anya wee sị mba na onye a bụ na mgbe ọ na-enwerọ olileanya mgbe without any ulterior motive na-eme ihe a na-eme ihe a na ọ bụrụ na ọ fụ opportunity ọ ya-eji wee dozie obodo a on a larger scale ọ ga-eme ya nke a bụrụ ofu ọzọ dị ka ibe ya bụ na Dr. Maduka efezugo ụwa niile ebe ni- ya the highest level ị nwere ike i- ikwu na obodo ọbụla na-emepe emepe ọ bụ ọ bụ America ọ bụ Singapore ọ bụ ọ bụ ya all the economic and financial capitals of the entire world o nwecha major mega eh, investment attachments all over this place onye a fugo 99 100 ada amapụzi ya obi ọ ụdị mmadụ a ka anyị nidiri ino onye ga-abụ ọ bịa nọrọ ana ka ọ lay foundation a ga-eji wee dozie obodo anyị ka ụmụ anyị fụ ebe ha ga achọghị m ọja it doesn't matter ebe ị gbagidere gbaruo ụdị esụkwa gị biri n'obodo oyibo biri n'obodo ife ọbụla eh, na-eme ọfụma i teta n'ụra cheta ihe na-eme na be gị ee eh? ifere onwe gị a na-eme gị ihe a ka Anambra diaspora movement chọọ ka Chineke nyere anyị aka Chineke soro kwado ka anyị chenjie ya onye ga-abụ ọ bata ka o dozie obodo anyị Dr. Maduka abụrọ a politician Dr. Maduka arịtayago ọ da-achọ one naira eh, anybody maka na o nwe ndị na-asị na ọ bụ natad na na na o bi obodo oyibo since na ọ marọ ihe na-emenụ biko onye awa jee gụọ history ọfụma Dr. Maduka ezugo ihe niile mmadụ na-abụ Ọ- oge ọ rapụ naijiria ọ- ji- wee je ịgụ akwụkwọ n'obodo oyibo ọ bụrọzị nwata he was in his late 20s and ka ọ na-agụ ihe a ee, o- ụkwụ ya dị n'ụlọ ọ na-anata steady ị nụgokwa ebe ọ tụrụ inu ị nụgo Igbo ị nụgo ọnụ mmiri okwu ya nwa anambra kwuo okwu ebe ọbụla ị ga-ama na onye a bụ nwa anambra prof no prof ihe niile a ka anyị ihe niile a ka anyị nechara anya ndị niile- ndị niile a na- na-agbagharị nụ sị wee ha sị wee ha sị tụnyere ha sị tụnyere ha anyị kenere unu mana anyị sị ee o tego nyekenenụ efe ka a ma ma chineke a ga-emere anambra ebere wee nyere anyị aka dozie obodo anyị egbe ekene m gị udo dịrị gị ee, pastọ uche amaeze ekenere m gị ọha na eze na-ege anyị ntị obi bụ m aṅụrị maka na ndị anyị nwere n'ụbọchị tata na-akọwara anyị ma na-ekwupụtakwa banyere ofu onye a a na-akpọ Dr. Godwin Maduka Adakaibeya ana m abịa n'ihu gị kịta wee na-ajụ na-asị em Dr. Godwin Maduka e kwuru sị ọ wụghị politishan ka ọ bụ bifọ ọ nwere politikal ambishọn bifọ ọ nọkata ọ pụta sị na ya chọrọ ịzọ gọvanọ anambra steeti mụ na gị na ndị anambra steeti ma na anambra steeti abụrọ anụ a kwụ n'anị agba the politics of anambra steeti bụ the hardest politics as far as federation is concerned ị nee anya ị fụ a na-eme gubernatorial election na Anambra 2021 ma na-eme nke ndị ọzọ 2023 ị bịa nee anya ị fụ na ihe a họpụtara ihe pụtaranụ ga-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na PDP nụwa Dr. Godwin Maduka na-achọ ịzọ ọchịchị bụ ndị oke akpụ ndị oke akpụ Dr. Godwin Maduka abụrọ politician like Reverend said and Ikechukwu said kee ka o si dị gị ka Dr. Godwin Maduka ọ ga-anụnwu ọgụ ihe gbasara politiks Anambra steeti maka na ọ kwere ka anyị ghọta na politiks Anambra steeti abụrọ anụ a kwụ n'anị agba kedu ka o si dị gị ka ọ ga-akwụdonwu na PDP wee nweta tiketi a a na-ekwu okwu ya maka na ndị politicians Anambra steeti ọkwa ndị oke akpụ burukwa ya n'uche wee na-aza ọha na eze ihe ị chọrọ ịza ha ijiji a na-esoro mụ ekene gị Ee, ada gị ibu ya ndị Anambra anyị na-ekenekwa unu ọzọ ee ajụjụ gị bụ ezigbo ajụjụ and eh, Anambra State the light of the nation it's uh, is the home of the, of the brave

ndị nwe pedigree it is about people with passion now anyị elega anya na platform ndị PDP ebe Dr. Godwin Maduka nọ ọ bụkwa na ọ nọ na APC we will still support him according to ihe Reverend Uche kwuru

That is at the point where Anambra nọ. Now, the people of Anambra ndị Anambra, they have had this politics and democracy for some time now. They have they have become politically aware. Ha ada alarụzi ụla. Ndị Igbo si na oke ada eri ihe onye mụ anya.

so the good thing ndị ndị ADM ji aga bụ na afịa anyị na-ele which is Dr. Godwin Maduka bụ afịa ọma na-ele onwe ya hmm. so it is no longer a, a, a problem a question of taking money and then suffering for the next eight years ndị Anambra mụ anya

brutality criminality was going on in the state kedu ihe unu mee our people our children will ask us ọ ya ka anyị ji kwụrụ ọtọ today na-asupport Dr. Godwin Maduka anyị adarọkwa asị like Reverend Uche said that other candidates are not credible but what we are saying is beyond credibility

all those things are speaking for him na ndị nke anyị fụ na-eme kịta na-eme ya maka na ha chọrọ ịzọ ọkwa kedu ebe ị nọ all these millionaires and billionaires in our state show us what you have done and ofu ihe ike m chọrọ ikwu a bụ na adm scotland

PDP, this is a chance, this is an opportunity which you will not miss. That's our prayer. So, anyway, I thank you, thank you very much. Um, ekene dịrị gị nwanne m, um, Ike Ezeogu, ana m asị ka ndị gị ka ị kọwatara ọha na eze na mara ka ị ga-esi wee kwu ya na 26th ọkwa 26th of June ka PDP hmm. ga-arọpụta onye ga-achị ga-anọchite anya ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nụwa mana anyị na-aghọta na ọ bụrụ na PDP delegates atụnyerọrọ Dr. Godwin Maduka ka ewepụta ya ka ọ bịa so dọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nụwa ịfụnanụ na mbọ niile a na-agba enwerọ isi kedu ozi ị na-ezi ndị a bụ ha nwa ka ọ dị n'aka kịta iwepụta onye ga-anọchite anya PDP bụ ebe Dr. Godwin Maduka unu na-akwado ga-ebinyere aka kedu okwu maọbụ kedu ihe ị nwere ịgwa ha na ọnọdụ anyị nọ na mgbede a bụ ndị PDP delegates egbe daalụ ndị Anambra ya gazienu em ọ bụrọkwanụ ihe mụnwa nwere ịgwa ndị Anambra kama ihe ADM ADM nwere ịgwa ha iwe nwanne m n'ọbụ ADM mana a sị na gụwa so na-anọchite anya ndị ADM nsogbu adịrọ ihe ADM nwere ịgwa ndị Anambra bụ ndị Anambra delegates PDP delegates

And together, we will rescue and restore Anambra to its rightful glory. Adịghị ekpuchikwanụ aka aka ekpuchi ọnwa. Godwin Maduka bụ ugo ugo chawapụla achawapụ. Anya fụlụ ugo nwụlịkwana ya nọ maka na adịghị afụ ugo daa. ọ bụ ọdụdụ nkịta ka eji ama ihe na-amasị ya ka anyị nekene na anya it is there let's go into google let's go into youtube let's do a little bit of research and know truly this man godwin maduka bụ

onye just go gakenenụ na community Maazị Godwin lee enwere any thatch house nọ there what replace it every thatch house nọ there with three bedroom bungalow what a man who does that kedu ihe anyị chọrọ ịfụ ihe a bụ onye na-enwere any single ambition to go into politics bikonu anyị asịkwanụ na anana ego because natanụ ego maka na ego a bụ ego a na-recycle since ọ ego anyị natanụ ego mana ịnata ego don't make promises only promi make this promise to your conscience and this promise is conscience of good reasoning the choice is clear

so bikonu pdp delegate anyị na-ayọ anyị na-ayọ ayọ ka anyị mekanenụ ka anyị gwakanenụ onwe anyị eziokwu ma mee ihe anụnwa ka conscience anyị wee dị clear ka anyị wee dị happy for the future we are about to behold because by God's special grace Dr. Godwin ga-abụ our next governor ya gazienu ndị Anambra udo dịrị gị nwanne m na-etufu oge maka na oge anyị na-akụ kwapụ kwapụ em pastọ uche ana m asị ka o nwere ihe ị nwere ịgwakwu the delegates bụ ndị pdp maka na ha nwa bụ isi sekpụ ntị kịta ọ bụrụ na ha tụnyere dr Godwin Maduka ọ bụrụ ya bụ na mbọ anyị na-agba ga-enwe isi na June 26 eh, eh, maazị eh, ijiji ijiji a na-esoro mma ijiji a na-esoro mma mhm. ekele dịrị gị ọ nwa afọ ala Anambra steeti bụ prọfesọ Chinua Achebe bụ onye sị na n'ọnụ oyibo ọ sị na things fall apart when the center cannot hold in a in, in a political context a bịa webata ya na ife gbasara ịchị obodo that center a na-ekwu maka ya bụ leadership leadership na na na o- na ọnịcha niile na- na ndị ori ka nkụ na ọnịcha na ọ bụrụ ọ kụọ 7 onye na-aga ọ chịrị obi n'aka onye anwa na-ezu ori na-ezu ori maka na ọ fụrọ ezigbote aka ọrụ ọzọ ihe o nwere ike ịrụ were wee bụrụ mmadụ e- eza omeka nna ya wee nekwata ezinụlọ ya anya ihe merụ na o nwere onye ga-agwa gị kidnappers eh, m- eh, eh, eh, grandma nọ na village gafee n'azụ ụlọ ama buru ya gbabaga n'ime ọhịa na-akpọ na fon gwa gị na ọ bụ na ị wetara 5 million na ama release ihe niile a bụ agụụ ihe niile a bụ ala adịghị mma ọrụ adịrọ ezigbo ihe a ga-eme wee bụrụ mmadụ adịrọ ọ bụrụ na factory juru ebe niile ụmụ anyị nọrọ nya a na-agraduate from secondary school ndị nche ndị na-achọ inye ha ọrụ kwụzi akwụ na-asị biko bịa rụọ ọrụ biko bịa wut- na-akwụ ezigbote ego ị ma na ị ga-eji wee bụrụ mmadụ o nwere onye nwere efe iji wee zube ori anyị nọ obodo oyibo ife anyị na-akọ na ọ bụrọ magic anyị ji anya anyị afụ ya ọ na-eme ebe niile ụmụazị e, a- a- a- a na-eme convocation ndị je university na-eme convocation na emume a na-eme ka e wee na- na agụsigo university companies amachi ebe niile na-eche ha a na-enye gị bribe ka ị- ka ị- ka i kwe ka ị bịa rụọrụ ha ọrụ ihe niile a na ọ dịrọ etu a na be anyị bụ ala adịghị mma ọ bụrụ ya bụ ihe Chinua Achebe kwuru na when the center cannot hold things fall apart ọ bụrụ na ya enwerọ ndị ndu nọ ndị nnọchi anya ka bụ ndị anyị na-enwe ee o- ọ na-abata before o ruo ana ha amago ka agụ dọsa ihe niile ihe ga na-ebenụ ga na-ebesi ike ndị be anyị si that is isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị ọ bụrụ na mgbe eh, eh, eh, Dr. Maduka na-akabeghị wee nwee ọ batabeghị o feba- ọ kabeghị wee febaghị ya n'uche ihe ọbụla gbasara politics and everything ka anyị fugoro nke ọ na-eme Mhm. fụ fụ ụdị obi o nwere fụ na o nwere ebere mmadụ na ife na-emetụta ndị ogbenye na-emetụta ya onye tinyere aka n'akpa nke ya wee were wee mee ihe nke a anyị fụrụ anya ọ bụ na anyị sị ya bikonụ ee nee ee akụnụba anyị ji wee bụrụ Anambra sị were doziere anyị obodo anyị obi m na-agwa m obi m na-agwa m na onye a ga-aza na e mesịa na onye ama account na one naira ama apụ n'ime ya ọma niile n'ime account na onye ọbụla ga-eji anya ya wee na-afụ ihe niile ka ọ dị ndị delegate achọrọ m i- achọrọ m ịtụrụ unu inu o o nwere obodo a na-eze eze n'ụwa niile afa obodo anwa bụ Israel anyị nwa bụ ndị Igbo na-ekwu na anyị bụ ndị Israel land mass Israel that is ana ana obodo bụ Israel otu mba a na-akpọ Israel ana ha bụ the same size as ana Anambra steeti population ha bụ the same population as Anambra steeti Anambra anyị na-ene anya na Israel na-ewu ewu ebe niile etu ha etu anyị ra ka ha nwa ra mhm. ihe dị iche n'Israel na Anambra bụ na ha nwee ndị ndu good leadership resources ha nwee ha manejie ya ọfụma were edozisi ihe niile defense na ife niile e, e, e, otu mba ndị ọzọ niile gbaa Israel round falu more than 20 nations kpọrọ Israel asị ma ha ncha niile nwere enwe ike ịtụchapụ Israel anything n'arụ maka gịnị mhm. fa nebara anya n'ime wee dozie obodo ha ihe niile anyị need ihe niile Anambra need iji wee anyị ga na-azakwa steeti o within Nigeria mana ubu anyị ga- ga-abụ ubu ubu a country anyị nwere ya enwe delegates ihe m na-agwa unu bụ iruo tata ma 26th of next of June enye gị 50,000 enye gị 100,000 nye gị 200,000 sị gị gị tụnyere onye ị ma onye o mebi ọ bịago mbụ bịa ịbụọ bịa nke ịtọ O- o- i- ị ma onye ọ kwadobu ọ bụ na ọ bịabeghị himself ọ ọ kwadogo onye bịa na o nwerọ ihe a fụrụ i wee mechie anya i wee mechie anya gị maka na e nyere gị 100,000 i wee mechie anya wee tụnyere onye ahụ wee sị ya ya jebe echi mgbe onye nwa ga na-achị ndị niile ga na-anwụfu n'ụzọ maka na a rụrọ ụzọ asidenti ana ndị mmadụ na ọbara ha dị gị n'isi ndị ụlọ ọgwụ niile a na-arụrọ arụ onye onye na-aya ordinary malaria ọ ma-afụ ebe a ga-agwọ ya ị fụ na malaria na-egbu mmadụ ọbara ha dịcha gị n'isi ori na ama niile mpụ niile a ga na-eme na Anambra steeti ọbara ha dịcha gị n'isi ị nọrọ kịta afụ ị sị na o nwerọ nke izu na ọ bụrọ gị nwa bụ gọvanọ na ị bụrọ kanselọ na ị naghị achị na o nwerọ na ị dịrọ na ntinye ị dịrọ na mwepụ ihe niile dị gị n'aka tata mhm. nyerenụ anyị aka ekpere niile ụmụ Anambra kpego ma ndị a na-ekpe na nzuzo ma ndị a na-ekpe n'ife ndị a na-ekpe n'ụlọ ụka ebe niile ọfọ niile nna anyị ha gọchago na obodo a ga-adị mma ekpere anwa dị gị n'aka ịza ya tata ejina maka 100,000 enyegodu gị 10 million ejina maka 10 million wee tụfue tụfue generation na ụmụ gị na ụmụ ụmụ ụmụ gị biko nụ ka anyị saa anya a sị onye ọbụla mụrụzie anya ka azụ ka anyị mee ihe kwesịrịnụ ka obodo anyị wee dị mma tụnyerenụ Dr Godwin Maduka na this delegate election na-abịanụ that is the first step ọkwa unu wa ka ọ dị n'aka ọ bụrọkwa politicians ihe ọbụla na-eme na ọ bụrọkwa politicians ọ unu delegates ọ unu wa na ọ bụrọkwa bad gọọmenti ọ bụrọ corruption ọ bụrọ bribery anyị nọ obodo oyibo anyị ma na corruption dị ebe niile in fact eh, corruption nke ndị ọcha bụ digital corruption ha ha jizi kọmputa bụ eme nke unu amụtabeghị anything so ọ bụrọ corruption bụ ihe ji anyị ọ bụrọkwa corruption ọ bụrọ oke ọchịchọ bụ ihe ji anyị ihe ji anyị bụ anyị enwerọ ndị ndu ọ dị unu n'aka tata delegates biko nụ saanụ anya mụrụnụ anya ka azụ tụnye onye ga-abụ a tụnyere anyị naijiria enwe hope na ihe ga-adị mma echi ọha ekwuchakwanụ m ka ọ ha m n'ọnụ ọ dị unu n'aka ọ bụrụ ọzọ ekpere ọ bụrụ chi- ọ bụrụ chukwu si n'elu gbadata n'aka unu ka ọ dịzi na dozienụ obodo anyị Dozienụ ya. Ọha na eze na-ege anyị ntị ọ na-adị m ka onye isi ndị ADM bụ Reverend Charles na-achọ ka ya bata na eh, room anyị a I will make it. I will Mana- make propose and me. ama ma netwọk Share. ebe ọ nọ ọ na-ekwekwa ya ka ọ ọ nwee ike iswich on Reverend And uh, Reverend help all of us. Hello, Reverend. Um, Hello, Reverend Charles. Ọ ga-abụ na netwọk adịrọ mma. Netwọk adịrọ mma. Um, hmm. Na-atụfurọ oge ka anyị na-echekwa ma o nwee ike ijoin anyị maka na ya nwa bụ ka anyị mere ka anyị ghọta na ya nwa bụ onye isi ndị ADM worldwide nke dị na South Africa na-etufughị oge ana m aghọta n'okwu ndị ADM n'ụbọchị nke tata ọha na eze na-ege anyị ntị unu ga-aghọta n'okwu ha na o nweghị ebe ọzọ ha na-abanye aja n'ukwu na-abụghị ebe Dr. Godwin Maduka nọ wee na-asị ka m gaa jụwa Dr. chioma nwafọ adakaibeya ka ọ kọwara anyị ọfụma ihe gbasara and otu ihe kpatara ndị adm ji wee sị na ọ wụ ebe a ka ha ga-abọnye aja nke ha Dr. chioma ka ị kọwara anyị ihe kpatara unu ji wee na-endorse Dr. godwin maduka
egbe deme ijiji a na-eso mma Adakaibeya
nnọọ ndị Anambra anyị ekenekwa unu ọzọ dịka anyị si na-ekwu Dr. Godwin Maduka bụ onye Anambra steeti and onye jirigoro ego ya bịa wee mee ihe anyị fụrụ n'anya dịka m si kwuo before o nwere ụdị ụdị product ị ga na-ele you will sell that product without without talking too much. biko ewela iwe eh, doctor aga m achọ ọha na eze na-ege anyị ntị na-akọwatara ka m jụọ gị sị gị kedu ihe bụ ihe ndị ahụ Dr. Godwin Maduka megoro unu ji ekwu maka ya mgbe ọbụla onye kwukwasị ihe Dr. Godwin Maduka mere ị kọwatara ọhaneze ihe ahụ Dr. Godwin Maduka mere na Anambra steeti okay
okay so dịka anyị si na-ekwu afịa ọma na-ele onwe ya ka this person bụ ihe o mego na Anambra steeti is there to be seen

so o decide ya ụdị ihe ọ na-eme na Las Vegas na Amerịka na UK ụdị ihe a na-afụ ebe ahụ ka e bute ya na Anambra steeti and the idea is to recruit world class researchers medical personnel ga-abịaru na that place

na this ọgwa ka anyị nọ you see the inspiration of Dr. Godwin Maduka is bigger far much bigger than his aspiration ihe ahụ nnukwu oyibo but let me unpack it Eh, ya ka m chọrọ ah, I want to unpack it. His inspiration ihe what motivates him ị ma ihe ndị mmadụ ga na-ajụ ka ihe na-emekwa nwoke a ji eme ụdị ihe a

that is a governor or a government in, in himself onye rụrụ police station schools hospitals high courts churches both anglican and uh, catholic ị fụgo ya then where is the, all the buildings bungalows duplexes ọ rụ dashịa ndị ndị- ndị ogbenye na ndị o nwerọ ka ọ ra ha with ego akpa ya now ihe onye nwe ihe ga na-ajụ bụ kedu ihe ọ na-achọzi na gọvanọship ije kedu ihe ọ na-ejere gọvanọship i mean ihe o mego is bigger than what a governor can do mana let me say to you that the problem we have in nigeria as a nation and in anambra state as a state within nigeria is the problem of leadership recruitment ọ ndị wepụtara onwe ha ka a ga-akpọ oku sị ha bịa zọọ ọ bụrụ na ndị nwa ma ihe na ndị believe nwee solutions to our problems if they are not coming out there's no way they will be selected or there's no way they will be elected

Anambra is a is a is a steeti dị iche ebe a ka e nwere ọdọ ndị gụrụ akwụkwọ so delegates anyị adịrọ ka delegates ndị tout na ndị otu ya our delegates are well lettered na-asị unu meenụ your research negharịanụ anya kedu onye ga-enye anyị the reason of life we're looking for today

enweta ezi ihe a sị na ya ga-enweta otu a ka ndị ADM ga-esi wee hold gọọmenti accountable and that is why we have resolved against all odds against the financial difficulties not to take money from anywhere but to function via the contributions of our members ADM abụọkwa sọ ndị nọ na abroad anyị nwekwa our grassroots movement na-emere anyị canvassing and we will support them whatever it takes whatever it takes we will support them mana ihe anyị na-ayọzi delegates ka ndị diasporans na-emeki their own effort our future dịkwa unu n'aka it lies in your hands today don't waste this opportunity ka ọ ragodi m n'ọnụ otu a thank you egbe udo dịrị gị adaka ibi ya
n'anya n'elekere maka onye na-akpara m aka n'igwe na-eme ka m ghọta na anyị ka nwere sọ nkeji atọ ka anyị bịa na njedebe ọnọdụ anyị na mgbede a m wee na-asị ka m jụrụ eh, eh, eh, reverend uche amaeze ka anyị mara ma o nwere ihe ị ga-achọ ikwuru anyị were nkeji naabọ wee gwa anyị ihe ị nwere ike ịgwa ndị delegates tupu anyị abịa na njedebe nke nzukọ anyị na mgbede a
You're on mute. egbe ị ga-adị wee ruo mgbe ebi ebi ofu nkeji ka m ga-eji ofu nkeji ka m ga-eji wee gwa ndị delegate anyị okwu ndị delegate udo dịrị unu dr godwin maduka a na-ekwu maka ya ndị politicians anyị na-abụ onye arụ ya ma ọ- ọ ya ndị be fa amakpuo n'ime plane gaa obodo oyibo ka e je gwọọ ha nwa amadi a wee nata be anyị wee rụọ the largest medical research center in all of Africa o nwerọ oyiyi n'Africa niile because na ọ na-agba mbọ ka ọ dị sure that na ụdị ọya ọbụla ọbụla o nwekwara aha na a na-agwọ ya na be anyị na Anambra ka ọ dị Dr. Godwin Maduka rụrụ High Court police station hand ya over ndị anglikan ya agba akaebe ọ rụụrụ fa akataka ụlọ ụka ndị ndị katọlik ofu ihe anwa ọ rụrụ magistrate court hand ya over to government ọ rụrụ two monasteries for churches hand ya over dr maduka na-aga na na ụmụchukwu niile ụmụ ụmụ ajadu ndị na-enwerọ onye na-enyere ha aka na-enwerọ ụlọ ọ rụkpọsịsịara ha ncha niile ụlọ two- two- three three bedroom bungalow massive building as at the last time a gụta over 100 na-akpịa ọ rụọ post office hand ya over to gọọmenti ka a dị sure that na e dee leta na ọ na-eru ebe niile o kwesịrị iru A- a- a- a- m ga-agụ primary schools secondary schools ọ rụkọ and ọ na-arụ ya ọ bụrọ nke management ị fụ secondary school a ọ dịka ụdị ihe anyị na-afụ n'obodo oyibo ebe a ọ rụrụ barracks for ndị civil defense and o tego ezigbo aka o- ọnwa one ka o mego m rutere ụlọ adị m sure na ọ bụ na m nọ nso na onye onye ka nọ m nso je cheke kịta afụ na ọ ọ ga- ọ- ọ ga-akarịgo na m na-agụ ọ rụrụ m ọ rụrụ monarch civic center ihe niile onye a mee ihe niile a from akpa ya o nwe o nwere ihe ọ na-achọ werenụ ire unu gụọ eze unu ọnụ o nwee inu m tụrụ unu before asị m asị m unu bụ ndị delegate na isi a- ụtọ ahụ e- e- isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị onye merụ nke a na na o nwere ihe ọ na-achọ more than 20 years ago ka o bidoro marụ na ihe anyị- ihe ọ ga-emere anyị ma anyị were ike ya Anambra steeti hand ya over sị nyere ya aka ADM o nwerọkwa onye anyị na-ana one naira we are not a political party anyị ama mbụkwa echi and site n'ike nke chineke dịka ada ada ka ibe ya si wee kwu o nwe ka isi ihe si wee dagharịa anyị aghọtarazi anyị aghọtarazi ije eh, dr maduka ma ma- ma adịrọ m sure na ụdị ihe a dị possible etu anyị si nọrọ ebe a gbado ụkwụ wee na-asị unu tụnyere na onye a etu a ka anyị ga-esi wee gbado ụkwụ wee na-asị ya maazị na ya aghọtarazikwu ụdị egwu anyị na-agba Trinity Hospital and Maternity ọka nkụ ọ bụrụ m gụtasịbe ihe Dr. Godwin Maduka megoro eme anyị ama mpụ ebe a so ọ bara uru unu nọ n'ụlọ jeenu menu research nke unu unu nọ n'ụlọ jeenu menu research nke unu egbe ekene m gị anyị abịago na njedebe ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke tata ọ kụgo elekere ịnọ kpọmkwem wee na-asị ka eme a sị na ọ na-abụ e mee nwoke ka e mere ibe ya obi adị ya mma ike ezeọgụ o nwere ihe ị ga-eji nwa otu nkeji wee gwa anyị wee gwa ndị delegate tupu anyị abịa na nkwụsị ọnọdụ anyị a dịka m kwuru na mbụ um, egbe ekene m before m kwuo ihe m chọrọ ikwu ijiji a na-esolu mma daalụ maka this platform nwanne m um, dịka m kwuru na mbụ adịrọ ekpuchi ọnwa aka na adịrọ ekpuchikwanụ afọ ime aka hmm. Dr. Maduka bụ ugo chawapụlụ achawapụ like I used before and I will use the same phrase again reason is na Anambra ahụ nwere worthy sons and daughters anyị nwere credible people considerably and this time around the seat dị hot ndị pụtalụnụ asịla akaja na akaja

we have concluded concretely, convincingly, that he's the man, he's the right man, he's the savior that we need now. Let us go for him. Ya gazienụ ndị Anambra. Delegate bikonu. O nwee ihe pastor kwuru, ọkwa pastor ọkwa onye amụma. O kwukwara ya, ọ sị, nekwanụ ọ dịkwa unu n'aka na ihe ọ bụla unu mere now na ọ dịkwa unu n'isi. Ọkwa Chukwu na-ekwu okwu, o sikwa na onye amụma ekwu okwu. let us be conscious of this while we decide ya gazielu ndị Anambra
udo dịrị gị nwanne m ana m ekene unu ncha niile bịara anyị oku na mgbede a wee sị ka unu kọwatara ọha na eze na unu bụ ndị ADM na-akwado Dr. Godwin Maduka na ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọ na-apụta na ahọ ọnụnwa bụ 2021 ka anyị wee kpọkọzie okwu ana m asị Ada ka ibe ya on behalf of ADM Scotland kedu ihe i nwere ịgwa anyị ka m wee mechie okwu nke mgbede a
Ijiji Arinze gị ndị Anambra ekene m unu on behalf of ADM Scotland and ADM worldwide anyị na-ekene Jambo Radio Scotland for this opportunity ọ dịrọ ofele inye anyị this platform to ka anyị nọkọrịa na mgbede a na-asịzi ndị Anambra oge a bụ oge amara anyị dị convinced dịka Ike na Reverend eh, Uche si kwu na Anambra State will flourish on the foresightedness of Dr. Godwin Maduka. ka anyị mee let's do the needful ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime a rapụziere Chukwu ndị ọzọ we cannot surrender our responsibility on the altar of prayers delegates hear our voice and do what we the needful thank you very much udo dịrị unu ọha na eze na-ege anyị ntị anyị abịago na njedebe ọnọdụ anyị na mgbede nke tata na Igbo nọ n'ụzọ ije na Jambo Radio nke dị na Scotland ọ mụ onwe m na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije aha m bụ Chief Emeka Onyekwere egbe eji egbu agụ nke izizi na Scotland ijiji a na-esoro mma worldwide udo dịrị unu ụmụnne m ka ọ dị n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara unu nke kacha ibe ya udo dịrị unu ụmụnne m
Thank you, Edward. On the World Wide Web, on your mobile phone, and on all social media platforms, Jambo Radio.
Igbo bụ Igbo, ekene m unu. My great people of Anambra State, udo dịrị unu. Anyị na-ajụ na-asị kedu onye bụ Dr. Godwin Maduka a na-ekwu maka ya? Dr. Godwin Maduka bụ nwafọ Igbo tozuru etozu nke nọ n'ụzọ ije. Dr. Godwin Maduka gabara ala bekee ịchụrụ akaraka ya mgbe ndị ọgbọ ya gabara ịchụrụ akaraka ha. Dr. Godwin Maduka ruru na mba Amerịka wee kpata nnukwu ego ka ọ kpatara nnukwu ego a o chezọghị ndị nke ya bụ ndị Anambra steeti o chighatara azụ bịa rụọrọ anyị nnukwu ụlọọgwụ nke kachasị ụlọọgwụ niile ogologo nke ndị oyibo na-akpọ Medical Research Center Dr. Godwin Maduka rụrụ anyị okporo ụzọ Ọ rụkwara anyị low cost buildings nke o were nyesị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ụmụ nwaanyị ajadu n'efu. Ọ bụ site n'ego ọ kpatara onwe ya ka o si wee rụọrọ anyị ụmụ ihe ndị a n'Anambra steeti. Kemgbe ohu ahọ gara aga, Dr. Godwin Maduka abịago n'Anambra steeti rụgasịara anyị ụmụ ihe ndị government of Anambra steeti na-enwebeghị ike ịrụrụ anyị mgbe Anambra steeti ji wee bido. anyị na-ekwu na-asị na Dr. Godwin Maduka na-achọ ịpụta na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ka ọ bịa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na unu echeghị sị na onye rụrụ anyị ụmụ ihe ndị a site n'ego akpa nke ya na ọ bụrụ na e were ọchịchị Anambra steeti were nye ya n'aka na ọ ga-arụrụ anyị ma karịa anyị na-eche na-asị na ọ chịba Anambra steeti ọ ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ dịka mba ala bekee anyị na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya na ị mabeghị onye Dr. Godwin Maduka bụ ka ị pụta bịa soro anyị na Jambo redio nke 87.9 FM nke dị na Glasgow bịa gbara ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri nunwa anyị nọ n'ime ya anyị na-ekwu na-asị na ọ kụọ elekere ịnọ kpọmkwem na anyị ga-enweta nyanwa bụ nwa amadi bụ Dr. Godwin Maduka ma bido gbaraba ya ajụjụ ọnụ echekwana ka a kọnyere gị akọnyere ihe ndị ọ ga-ajụ ya ma ọ bụ ihe ndị ọ ga-agwa anyị gbasara ebumnuche ya n'ịchị Anambra steeti anyị na-ekwukwa na-asị ka onye ọbụla pụta bịa soro gbara ya ajụjụ ọnụ ka o wee nwee ike ịkọwatara anyị n'ọnụ nke ya ebumnuche ya oge erugo mgbe anyị ga-ejiri aka anyị wee họpụta onye nke ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ bụghị mgbe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-apụta kwebe anyị nkwa ma kwebe kwecha ọ bụrụ na e were ọchịchị nye ha n'aka o nweghị ihe ha ga-arụrụ anyị na Anambra steeti biko dondoriko ka ị pụta soro anyị na redio Jambo 87.9 FM nke dị na Glasgow n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri nunwa anyị nọ n'ime ya